Achibale, kubwalo lamilandu kuja tapitako ndipo tabwerako ndi a Simplex Chithyola Banda ndipo tikufuna tikupatseni lipoti lomaliza pakanali panopa. A Simplex Chithyola Banda analowadi mubwalo lamilandu ndipo m'menemotu zinayenda motere. Jaji wauza a Simplex Chithyola Banda mlandu umene iwowa akuwazenga ndithudi ngati ambali a boma ndipono mlandu wake anawauza zonena kuti bwana Chithyola ifetu ndizonena kuti talandira dandaulo kuchokera kwa mbali a anthu akubomawa akunena kuti inuyotu nthawi imene munali ngati nduna mu ulamuliro wa a Chakwera munagwiritsa ntchito ofesi yanu molakwika Ndiye muzidabwa kuti no office inagwiritsa ntchito bwanji molakwika muli nduna yoyang'anira za chuma nthawi imeneyoyo. Kunapezeka zonena kuti kumafunika kugulitsidwe fodya komanso nde kuti soya wa ndalama zomakwana 25 billion Malawi kwacha. Nde chomwe chinachitika ndi zonena kuti kuyamba mu 2023 kukafika ndi ku 2025 inu mmagwiritsa ntchito office yanu molakwika chifukwa nde kuti malonda amayenera akhalepo malingana ndi mgwirizano ndi company ya East bridge. kutino iyoyo izapezeka zonena kutino malo moti ipereke ndalama zimenezo 25 billion Malawi kwacha ndekuti idzapereka fetereza yemweno ndokwanira ndalama zimenezozo komano fetereza azaperekedwa ndekuti ku nthambi ya boma ija ya small holder farmers fertilizer revolving fund kunoko ku Malawi Ndiye kutinotu akazalandira feterezayo zakhala ngati kunena kutino malonda achitika, ngati barter trade mmene imakhalira. Malonda aja a nsinthano osatino kusinthana ndalama koma kusinthana katundu. Ndili nyama ine 5 KG ndufuna nde kuti nsinthane ndi inuyo thumba lanu la chimanga limodzi la 50 KG. Ine ndufuna nyamayo tengani thumba la chimanga ine okay chabwino ine nditenga nyamayo. Kumapezeka zonena kuti malonda ake ngati ati amenewowo koma nde kutinotu katundu yense pamenepopo ndalama zake kumakwana 25 billion Malawi kwacha. Now kunapezeka zonena kuti akuti anagwiritsa ntchito office molakwika pamenepo sitikuziwa zoti molakwikamo nde kaya anatenga nde kuti 25 billion yo ndikupezeka zoti kaya kaya anayipondelera kaya imafunika ipite nanga soyayo nanga analima boma linalima soya ngati? Soyatu analimidwa ndi alimitu. Ndiye kuti alimi amayenera apindulepo pamenepo? Kodi amayenera alandire 25 billion yo? Kapena kapena amalani amene akalandire kaya ndi kaya ndi fertilizer-yo? We don't know komano ndi zoti iwowo anagwiritsa ntchito ofesi molakwika pamenepo kupindapinda zinthu ziwiri zitatu ndiye akunena kuti ah apapa mmene zilimu nde kuti mlandu umenetu akuzengani ndi umenewuwu? Eetu. Judge wake ndani ameneyo? Uyutu dzina lake ndi Benjamin Chulu. amene amamva nkhani imeneyi ndithu ku bwalo la milandu limenelo. Nawo nkhani ija abwezi akuti a Chithyola imva mukuyivomera kapena mukuyikana? Ndani angavomere mlandu umenewo mesa chigamulo chiperekedwa pompopompo? Chithyolatu wapezeka zonena kuti chani? Waukana mlandu uja. Ataukana kenakono apatsidwa mpata onena kuti akhoza kulembera belo ndekuti no basi no belo ija tsopano apapa ndekuti. awapatsa. Nde bail yayenda motere, Benjamin Chulu judge akunena kuti a Chithyola kuti mulandire bail mukuyenera tsopano mupereke ndalama zokwana 2 million Malawi kwacha. Kuchoka pamenepopo tikufuna mutipatsenso ndekuti maina a mboni ziwiri zonena kuti zimenezozo zidzapereka ndalama zokwana 5 million Malawi kwacha. ndekuti wina 2.5 million wina 2.5 i think ndekuti in case kungopangira ngati kuona kuti apedya Chithyola atati athawa mboni zizakakwenyedwa ndizimene zizagwidwa mwina kuti zimangidwe ndekuti zizatchajidwa zindalama zimenezi we don't know choka pamenepo akunenanso kuti a Chithyola mukuyeneranso ndekuti mupereke sopano ma passport anu ziphaso zanu zoyendera zonse ku bwalo la milandu lino zisungidwa cholinga choona kuti musathawe mdziko muno ndipono ziphasozi muzatipatse pa 27 Epulo chaka chomwe chino pa 27 mwezi womwe uno kumadabwa zoti aa inu osati apereke chiphasocho leroli bwa nde mukunena kuti pa 27 chifukwa chani akunena kuti aa chifukwa chonena kuti ifeyo tikuziwa inuyo ndi chani ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament ndipono tikuziwa zoti ku parliamentiko akutumani zonena kutino mukaimire nyumba ya malamulo ku ndekuti ku Namibia kuli zochitika kuyamba pa 19 ndekuti kumakafika pa 25 ndi limene muzabwerere ndekuti mupite ku Namibia mufunikira chani ndekuti chiphaso cha nzika chakani chija cha passport choyendera ndekuti tikulolani zonena kuti muchisunge mpaka muchigwiritse ntchito pamene paf sinanga ntchitoyi mwachita kutumidwa kuchoka ku parliament ndekuti no mukamaliza pamenepo pomazabwelera pa 25 pa 27 passport ikuyenera izabwere ndekuti ku khothi kuno tikatero ndekutino belo yanu tsopano activated eya awuzanso zonena kuti pakanali panopa ndeno mlanduwu amene adzaugwire ndi judge wina kutsogoloku osati ineyo komano ndekuti adzapangano tsopano ma date onena kuti kodi ndilitino limene mukuyenera mubwere kuti no mlandu wanu muzaumveno bwinobwino kupitirira sinanga mwakana mlandu nde kuti aku boma akuyenera abweretse maumboni kutsimikiza zonena kuti ayi ndi zoona inuyo munapalamula kapena apo inunso muzazipange defend nde no kutsogolo kuno kuperekedwa date, date limene adzalipereke nde kuti ndi judge wina amene adzatsogolere mlanduwu i think iyeyo Benjamin Chulu akatero nde kuti no wautuluka mmene zililimu. Mwina zikhoza kutheka kuti azaupitilizanso ndiyeyu komano akunena kutitu judge wina amene adzapatsidwe nthawi imene kupangidwa assign kutino aweluze mlandu umenewu zikatero a Simplex Chithyola Banda alandira belo panopa ndekutino ndi mfulu ndithu akagona kunyumba kwawo I think kwa anthu amene amawakonda a Simplex Chithyola Banda asangalala ndi zimenezi Komano as usual ma guy zomwe timayembekezera ndi zimene zachitika, sizotinso pachitika zosiyana ndi zomwe timayembekezera. Tinakamba kale kunena kuti mlandu uja umakhala wathapo apa olo date limene kudzachitike mlanduwo sitikulidziwa. Sitikulidziwa umatanthauza chani? Mtsogolomu? Mtsogolomutu akhoza kukhala mwina mchaka cha mawa, kaya ndi mu 2028, kaya 2029, mtsogolomu basi mwaiona imeneyo? Sitikudziwa zoti ndi litino. Judge okapanga wakeyo sakudziwikanso nkomwe. Ndiye mukuti no kuti akayambe kuyang'ana judge pange chani mwaona nkhani ija basi imakhala kutha kwake ndi kumene kuko so sad tu mmene zikumayenderatu kunokotu ku Malawi tu koma tinganena chani ndi mmene zililimu it is what it is mwaona ndi mmene zililimu sija ndimakamba ano tsopano ndi kuti mu video ina I think kaya inali yaka ya Victoria Bobe ndangoiponya kuti kuno tino nthawi ina yake zimapsetsa mtima kuja uno ndi kumalingalira kuti no kumangolakalaka kuti nthawi ina yake lizabwera ndi kuzatchulapo no makhoti ano tsopano tidzatchule kunena kuti no ndi opanda ntchito because what are, what are you there for chachitika ndi chani apa palibepo chogwirika chimene tachiona chabwino munthu mwampasa belo fine good and fine mwatsatira malamulo munthu amene apatsidwe belo komano chitsogolo chake chikuyenda bwanji palibepo tsogolo apa chifukwa chani date limene kuzachitike zinthu palibepo komanso ndekuti amene azaweluze mlandu palibepo ndipo likakhala kuti ndindizi mlandu amene adzaweluze mlandu uwu akudziwika ndekuti ndakakhala neck to neck tikumuyang'ana ameneyo kuti apanga zotani kuti mlandu umenewu utani upitilire koma apapa sizudziwika mwayiona nawo tikapita ndi ma guy amene ngati principles of management tikapita mu business administration ndikupanga course ya business administration principles of management ngati no subject imene timaphunzira mmenemo module inkakamba zonena kuti Ikafika nthawi yonena kutinotu tiziyang'ana za ma goals mm zinthu zimene tikufuna titakwanilitsa timafunika tizikhala ndi ma smart ma smart goals ee ma smart goals kutanthauza zonena kuti akhale specific pa mau oti smart po S specific kunena kuti goal iyiyi ndiyoti ikhoza tikuiona ndi ndi mlandu wa a Chithyola uwu tikufuna titakwanitsa kutino kutino iwowa ndi zonena kutino mlandu wao umvedwe bwinobwino. specific kuchoka pamenepo osati kuti mlandu wake ndi uti sitikudziwa iyayi koma mlandu wa Chithyola Banda anapanga zotere zotere specific kuchoka pamenepo ndekuti measurable kodi ndi zotheka kodi tikhoza kukwanisa umenewo ndi wotheka ngati tikauyeza bwinobwino ee ndi wotheka measurable m ndekuti attainable A kuzabwera ndekuti chani eh, kodi realistic kuzabwera ndi kuti time bound pamenepo ndimafuna pa time bound po kunena kuti no goal yathuyo chinthu choti ufuna kupangacho chili ndi nthawi osangonena kuti no tizachipanga mtsogolo koma liti tifuna pomwe azafika liti chikhale chinthucho chapangidwa date lakuti lakuti ndi sitikuyiki sitina sipana sipanaikidwe date apa iyi goal iyi kapena plan iyi si smart yayi si ya smart olo mpang'ono pomwe chifukwa chonena kuti ilibe ndiye kuti chani ilibe tu time frame palibe po time frame sanayike olo amene akuzaweruzayo sakuziwika tikamakamba zoti majaji awaso pena pake samachitaso zinthu za ubulutu umakhala ngati kuti ukulankhulanso molakwika kuti iweyo ndi wanzeru kwambiri koma ayi ndithu simple simple things ndani amene azaweruze mlanduwo Ndi liti limene udzapangidwe? Mtsogolomo, ndi liti no? Ndiye tizingopezeka zoti tizingoyang'ana, mtsogolomo, mtsogolomo. Basi ukatero wakwiririka ndi zija za Chimwendo Banda zija kukwiririka. Tsopanotu a Malawi izizi ndiye sizikumasangalatsa. Mwina majaji inuyo mwina, mwina mukuona ngati izizi ndi zikumabhebha koma sizikubhebha. Mukubhowa kwambiri anthu inuyo. Imeneyi ndiye live. And tikamakuonani you look like you are useless people to us ngati ndinu anthu osafunikira chifukwa chonena kuti no ntchito yanu simukugwira. simukuigwira bwino iyayi nde tikakhala pansi ndikumayang'ana we're looking at you like guys what are you there doing umupangapo chani pamenepopo he nde tikanena kuti tizikulipirani Sim- inotu simalandira ndalama zochokatu kunjatu ndalama zimene mmalandirazotu zimakhala zimene timaperekatu misonkhotu mwaiona tikukulipirani koma for what now basi muzingomanga no anthu amene no iwowo milandu yawo ndekuti ndiyochokera mmamidzi mwathumu so you can see kunena kuti tikagwira anthu okha no mmamidzimu ndikuwabweretsa ku police kupita pa court akuweluzidwa komano akachoka no ndekuti ku ndale andale uko amenewo sakuweluzidwa we like what are you, what are you doing guys you're not helping us now tithetse chabwino ngati zili zimenezo tithetsepotu court ili kunena kuti no lizingothana ndi nkhani zochoka mmamidzimu Tikapeze khothi lina lake anthu ena ake amene azithana ndi andalewa cholinga choti tiziwafinyatu for inuyo mwaoneseratu zonena kuti ngati ku khothiko mungokwanisapo kugwira ntchito yomangothana ndi anthu amene tikubwera nawo ochoka mmudzi amene asokoneza mmudzi basi koma andale okha mukulephera ndiye poti mukulephera andalewo milandu yawo musamaigwireso ifeyo mu papezeke khothi lina lake loti likhale special lothana ndi andalewo limenelo ndimene tizilifinya pakhosi otherwise you guys you are not helping us at all simutithandiza iyayi. Kumawaona avalavala zimajekete zawo zichani kaya zovala zawo zija kenako basi kumutu uku ngati nkhosa chonchi koma zochitika zakezo mbwelera zokhazokha no zimene tikuzionazi. Very very sad. Mumabhowa magaya inuyo and inu kuchokera no ku kwa a Malawi zimenezi zikubhowa kwambiri. Tikunena wina aliyense kaya ndi nkhanizo zikukhuzana ndi ena ake amene anapalamula ku dpp kaya ena anapalamula ku mcp kaya ena anapalamula ku PP. Mukubhowa kwambiri chifukwa anthu amenewo simukumawagamula yayi. nkhani zawo zikumangothera bail bail bail bail and zimene zikungochitika over and over again uchoka mulamulo ukafika mulamulo uchoka mulamulo ukafika mulamulo andale nde samapita kundende kundende nkwa anthu osauka moti nde comment wina wa- ina yake wina analembanso pa channel pomwepa akunena kuti no ma- Matsero ananena kale zimenezi kuti kundende nkwa anthu amene amabaka nkhuku kokhatu mwayiona imeneyo nde mukubhowa ndinu anthu obhowa kwambiri inuyo majaji nonse kumene koko ndinu anthu obhowa zochitika zanu simutithandiza olo mpang'ono pomwe Mwina ti- tingochotsa ku department yoti musamathanenso ndi milandu ya ndale iyi mene imakhalira ngati milandu ya ntchito mma- munayikira ka ka labor department kena kake titengenso milandu ya anthu andale amene wawa tiyayikirenso ndi kuti ka department kena kake tizigwirana ndi department imeneyo ngati ikulephera tizifinyana ndi imeneyo otherwise this is not helping the country simutithandiza olo ndi pang'ono pomwe this is a very sad development ndi zinthu zokhumudwisa kwambiri muno ku dziko lathu la malawi chifukwa ndi zomwe zikukolezera kuti no tino zolakwika zizingochitikabe chifukwa anthu amenewa sakulangidwa wina wake sanalangidwepo ndikuti ena akhoza kubaso mulamuliro uwu azaona kutsogolo kuti sitizalangidwa mukanena zomangidwa tituluka ha timatuluka zimenezi zikupekano zikupanga no set ndikuti a bad picture chithunzi cholakwika Ayi ndithuditu okumva amve komanso amene sakufuna kumva asamve komatu ifeyo sitikupepesa kapena kubwezanso mawu zimenezozo tayankhula ndipo chilungamo chidziyenda ngati madzi pajatu this year ndi zonena kuti kugaza kugazatu osaopa chilungamocho chizingoyankhulidwa ndithudi akutitu.